Kwa zaka zambiri, boma la Malawi lakhala likuyesetsa kupeza njira zolimbikitsa anthu kuti azisamalira komanso kupindula kuchokera ku ntchito zachilengedwe. Kuti izi zitheke, pali njira zambiri zomwe zaikidwa ndipo imodzi mwa izo ndi kukhazikitsa mgwirizano pakati pa boma ndi anthu a m'madera ozungulira nkhalango kuti azitha kusamala nkhalangozi ndi cholinga chakuti azipezamo phindu. Limodzi mwa maderawa ndi la a Mwanda kwa mfumu yaikulu Malemia m'boma la Nsanje kumene anthu amagulitsa mtsitsi wotchedwa Thabalaba umene umapezeka m'nkhalango ya Matandwe. Mtsitsi wa Thabalaba umagwiritsidwa ntchito yopangira mankhwala a mitundu yosiyanasiyana. Anthu a m'derali amagulitsa thabalaba kwa amalonda ena omwe amakagulitsanso kumayiko akunja komwe amapangira mankhwala osiyanasiyana. A Mphatso Kalemba ndi mlangizi wa zachilengedwe ku unduna woyang'anira zachilengedwe ndipo akufotokoza zambiri. Ku Nsanje kunapezeka kuti kuli chomera china chimene chimapezeka m'nkhalango, thabalaba, chimene chinangomera mwachilengedwe. Komano kutengera upangiri wa anthu akuderawo, anaona kuti thabalabayo imathandiza ku matenda osiyanasiyana. Ndi anzathu ena amene amapanga kafukufuku wa zamankhwala othandiza matenda osiyanasiyana anakhala ndi chidwi n'thabalaba uja. Atapanga kafukufuku wawo anapeza kuti thabalaba uja amathanso kuthandiza kupanga mapilisi enieniwa amene amatha kuwapatsa anthu amene amadwala kaya nthenda wa mtima ndi matenda ena osiyanasiyana. Nde pa chifukwa chakuti anthu anazindikira ichichi anakhala ngati Thabalaba uja wayambano kufunidwa kwambiri ku ma kampani amene amapanga mankhwala osiyanasiyana. Nde ife titaona zimenezizi tinayambanso kafukufuku wathu poona kuti Thabalabayi akuoneka ngati kuti afunidwa kwambiri ku maiko akunja. Kodi tingapange chani? Ndiye tinafufuza kuti kodi Thabalabayi achokera kutiko ndi pamene tinapeza kuti a, wambiriyu akuchokera ku Nsanjeku, kwa Mwanda ndi madera ozungulira. Anthu a m'dera la Mfumu Mwanda anachita mgwirizano ndi nthambi ya boma yoyang'anira za nkhalango. Ili ndi gulu loyamba kuchita mgwirizano wa mtunduwu m'boma la Nsanje ndipo pali chikonzero chakuti boma lipanganso mgwirizano yotereyi ndi magulu ena. A John Kaweta Banda ndi mlangizi wa zachilengedwe m'boma la Nsanje ndipo akufotokoza zambiri zokhudzana ndi mgwirizanowu. Mudziwo takhala tikugwira nawo ntchito kuyambira kalekale. Mudzi umenewo uh, wakhala tinawo nawo pa mgwirizano umene amati co-management, mgwirizano pakati pa boma ndi anthu amudzi kuti azisamalira limodzi Matandwe uh, imene Matandwe forest reserve Matandwe yathu iyu ndi nkhalango yaikulu kwambiri ndinanena muja ndi 26,381 hectares nde awawa ndi gawo lawo limeneno iwowo amatha kusamalira ngati mudzi wa Mwanda ndeno mu ndondomeko ya kasamalidwe ka nkhalango eti muli dera limodzi limene timanena kutino anthu akumudzi amene amati ma forest user groups kapenano anthu osiyanasiyana amene amagwiritsa nkhalango ya kumudzi akhoza kumapangamo ngati no business panalipo magulu ambiri panali ena otola nkhuni akhoza kukhala ngati business mu ndondomeko ya za nkhalango imene amati forest management plan makagulu limodzi lonena kuti mwinano aziboliboli uh, opanga ulimi wa njuchi ndiye palinso gulu ili ngati gulu la thabalaba ngati gulu limodzi lotino likhoza kumasamala nawo nkhalangoyo komanso ndikumagulisa zachilengedwe ndeno ngati gulu lawo akhala ndithu kugulisa zachilengedwe koma vuto lenileni linali loona kutino magulisidwe awo ndi uh, venda amene amabwera uh, zimaoneka kutino amagula pa mtengo osakhala bwino unali wochepa Ku K10 pa Kg, K20 pa Kg. Ndikukumbuka nthawi ina yake chifukwano Matandwe panali Local Forest Management Board imene imayang'anira zonsezo. Tinakhala pansi kupanga negotiate ndi vendor yo kuona kuti no bwanji anthu awa aziwagula pa mtengo wabwino. Ndiye anakwezako pang'ono ndikufika pa pa K50 komabe zinali zoona kuti no ndi anthu kumene amachoka, amachoka kutali kwambiri. mmwamba mwa phiri ndi atsike ndi chithumba abwere ndikuwagula K50 ndalama yake inali yochepa ndiye tinaona kuti no chifukwa cha zimenezozo tinaona kuti no sikwabwino kuona kuti no anthu apwetekeke koma mwina pakhale ndondomeko yabwino yoona kuti no iwapindule anthuwa komanso ipindulenso ku nkhalango kuti no ku nkhalango kusamalidwe ndeno chifukwa panabwera pano ndondomeko amati community protocol eti community protocol njoona kuti no uh, anthu amudzi tipange ndondomeko yoona kuti no kodi iwo azikolola bwanji kodi no munthu akabwera mudzimo kodi no afikira kuti kodi nanga ntchito yawo ya anthu akumudzi ikhala yotani ntchito yathu ya forest ikhala yotani? nanga ku environmental affairs ikhala yotani so ndondomeko imene ndiye tikuyipanga pakali panopo kuona kuti no Uh, pakhale ndithu mgwirizano woti munthu akabwera akufuna thabalaba tigwirizane tonse asanayambe ndi kuyamba komwe kodi ufuna matani angati kodi pa kg kuti sitigulisa bwanji ndi zonse tikagwirizana kuti mwina azitigulisa 500 tingakwereze 600 ndi tonse anthu akumudzi agwirizane ife a forest tigwirizane aku environmental affairs agwirizane kuti oo chabwino uzitipasa chani uzitipasa ndithu K600 so zikatero ndikuti nde tisainirana ife tikhale ndi maloya athu nkusainira ah, kukhala ngati kuwateteza anthu akumudzi munthu ujayo akagulagula apereke ndalama zija zilowe mu akaunti mwawo anthu agawane malinga ndi mmene munthuyo anasonkhera Ngakhale kuti mtsitsi wa thabalaba ndi wofunikira kwambiri pa ntchito za malonda m'dziko muno, anthu amene amakumba mtsitsiwu sapindula nawo. Ogula ambiri amapanga chinyengo posatengera mitunda imene ogulitsawa amayenda kukakumba mtsitsiwu. A Grace Eliya ndi wapampando wa gulu la Mwanda Thabalaba ndipo akufotokoza za mavuto amene akumana nawo pa bizinezi yawo. Programme yathu iyi timakumba thabalaba ndi azimayi. Kuyamba kudayamba ife tidayamba kuti tikukumba thabalaba adatibwerera mmwenye akundifuna thabalaba ndipo ife tidachitenga chapamtengo wapatali Tidavomereza mitengo yache yakuyendera K10, ndiye timakumba chifukwa chakuti kwathu kuno malinga ndi mavuto timavomereza mtengo umenewu ndipo titapita kwa agulupu kuwafotokozera kuti mtengo uwu watichepera kumene tikuchokera nayo nthabalabayo ndikutali ndiye adati ii m'bale wanga iwowo akudatsitsa azimayiwa kuti mwina apezeko chiongoladzanja, sukulu fizi ya ana ndipo sapoti yapanyumba, chakudya ndiye adati mtengo ndi K20. Nde tidavomereza ngati ku tchire kwathu kuno tidavomereza K20. Titaonabe mnyamata uja tidamkumbira nthabalaba wambirimbiri atatenga matani awiri, atatu akupita naye ku Blantyre. Nde tidaona kuti ndalama zathu zidangopita ati ngongole. Popita uko ndalama sadatani, sadatipatsenso mpakana pano. Kumuyendera tafika ku polisi kukayima naye pa khothi akuti amenewa sindiwapatsa ndalama iyayi. Chifukwa chani? Ife tidagonera m'phirimu. Nde pamene tidasiya nthabalaba uja osakumbanso iyayi. Nde pakadali pano yense akamaimilira kuti atani abwerenso ndi mapologalamu akuti kumbani nthabalaba. Ndipo azimayiwa adafotokoza kulonga kuti azimayi simunakumbe nthabalaba mumuuze achotse chilolezo cha kwa TA Malemya kapena cha kwa DC ndipo a forest akutani akupaseni chilolezo iwo amati nzimenezo ndilibe nazo ntchito so ndikufuna kuti inu azimayi mupite kutchire mukakumbe nthabalaba nde kosamvetsa kwathu kuno njala zathuzi tinkangoyendabe tatamva ife akomiti ndi a gulupu tinapita kumeneko kuti iyayi sizatheka iyayi ngati iwo akufuna nthabalaba kilo ikhale pa 100 kwacha kuti mwina tipange kaya tipeze chiongola dzanja ndiye nyamata uja anatani adakana kukaniratu ndiye pamenepo anangobwera mozemba ndipo ife tidamtchinga kuti sulowa kuno iyayi chifukwa chakuti nkhalangoyi ndi yathu iyenso adamvetsa sadatani sadalowe tidaimba foni kwa alangizi kuti amene uja akubweranso kuja kukumba thabalaba mozemba ndiye tipanga naye bwanji ati pamene mungamuone m'mangeni ifenso tidazitchingira folomu m'mbalimo ngati abwera mwandale kuti pitani timakumba thabalaba ndifeyo iwo samapita kutchire kuja timadziwako ndifeyo ndalama zimene akutipasa zikutani zikuchepa nalonso boma lachita kafukufuku wa mmene malonda a thabalaba amayendera ndi cholinga chakuti payikidwe ndondomeko kuti anthu a mderali asaponderezedwe ndondomeko yapaderayi yayikidwa kuti izitsatidwa pa nkhani zokhudzana ndi malonda a thabalaba nthawi zambiri Anthu aja amakhala sakuziwa kuti kodi thabalaba amene tigulisayi akathera kutiko? Kumene akatherako akupindula motani? Ndiye titapeza kuti midzi imeneyoyo ndi imene ikupanga nawo malonda a thabalabawa tinapita konkuja ndikukhala nawo pasi kufufuza kuti kodi thabalabayi pachaka amatulutsa ochuluka bwanji nanga amagulisa ndalama zingati? Ndiye tinakhala pasi nkunena kuti kodi tingapange bwanji ndondomeko yonena kuti munthu akamabwera kudzagula thabalaba kuderako Anthu awawa azibwera limodzi chifukwa mu umodzi muli mphamvu. Azibwera limodzi ndi kunena kuti mtengo umene ife tayika wokhazikika ndi uwu. Munthu amene tizimulola kuti atigule tizimulola pokhapokha apange zoterezi. Ndiye tinapanga ndondomeko ndi midzi imeneyoyo imene imapanga nawo malonda a thabalaba yothandizira kuti iwo aja azigulitsa mtengo woyenerera. Komanso kupatula apo azipeza phindu loposera pamene amapeza poyamba. Pofuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063, boma laika malonda a thabalaba ngati amodzi mwa malonda omwe ali ndi kuthekera kobweretsa ndalama zankhaninkhani ndi kupindulira anthu ambiri. Thabalabayi tikhoza kuntenga ngati gawo limodzi la zomera zosiyanasiyana, ndingoti zamoyo zosiyanasiyana, zimene pazokha pazokha zim, zimakhala ndi kufunikira koposa zina. Ndipereke chisanzo chonena kuti ngati thabalabayi tamuona kuti akutulutsidwa kwambiri kunja, zikuthandauza kuti ngati atulutsidwa kunja, aliyense amene akupanga nawo malonda amenewawa akumatha kubweretsa ndalama zikubwereranso kuti, ku Malawi kwathu kuno. Ndiye kuti ndondomeko imene ilipo ya 2063, tikhoza kunena kuti thabalaba choyamba akuthandizira kubweretsa chuma m'dziko muno. Komanso china, akuthandizira kuti anthu apeze zochita chifukwa m'midzi imeneyiyi imene ikupanga nawo malonda a thabalaba ndiye kuti azilemba ntchito okha. Ndiye kuti pamenepopo ntchito yoti azipanga yachuluka. Komanso titati tapeza misika yambiri ndiye kuti anthu ambirinso akhoza kupindula ku zimenezizi zimene zikuthandizira chani, chitukuko chimene dziko lathu likufuna kuti zipite patsogolo. Kubwera kwa pulojekiti ya Shire Valley Transformation ikuthandiza kutukula ntchito zosamalira zachilengedwe m'chigwa cha mtsinje wa Shire. Kudzera mu pulojekitiyi, boma lakhazikitsa ndondomeko yoyendetsera ntchito zosamalira zachilengedwe m'dziko muno ndi cholinga chakuti anthu azitha kugulitsa ndi kupeza phindu kuchokera ku zachilengedwe, yomwe m'Chingerezi ikutchedwa Access Benefit Sharing Guidelines for Malawi. Boma laikanso ndondomeko zina zambiri zoyendetsera ntchito zachilengedwe. Pali ndondomeko zingapo zimene boma latenga kuti likathe kuonetsetsa kuti zomera olo zamoyo zimene zimakhala zofunikira kukagwira ntchito zosiyanasiyana, zina amapangira mankhwala, zina amapangira mafuta odzola, koma zimakhala zokuti zimabweretsa chuma, zisamaliridwe komanso anthu amene ayandikana amene akhala akusamalira zomerazo athe kupindula. Choyamba ndi chonena kuti tili ndi malamulo athu a Environmental Management Act, section 66 mpaka section 70, imene imanena tsatanetsatane wake wonena kuti dziko ilili lidzasamalira komanso lidzatetezera zomera zimene zikutuluka komanso anthu amene amakhala akuyang'anira zomerazo. Chachiwiri n'choti tapanganso ndondomeko ina amene ali malamulo otsogolera kuti kodi anthu akumudzi akamagulitsa zomerazi, agulise motani? nanga odzagulawo apange motani? nde zikumatsogolera kuti pazikhala mgwirizano woti asayinirana ndithu kuti ife tikugulisani pokhapokhapokha izi zikwanirisidwe kudera kwathu kuno. chachitatu tinakhazikisaso pompano ndondomeko ina yonena kuti iwatsogolere anthu kuti kodi anthu akumudzi akhoza kumapeza akhoza kumafuna chani kwa munthu uja chifukwa nthawi zambiri munthu uja amakhala kuti iye uja akuziwa zimene akukachita nacho chinthu chija pamene anthu akumudzi aja asanati asanaziwe nde tayika ndondomeko kuti anthu akumudzi aja asanagulise chomera china chili chonse akhale pansi ndi munthu uja ndi anzathu oyang'anira za nkhalango azitengapo gawo amene ali akugwira anthu ndi madera alangizi osiyanasiyana za chilengedwe amene ali kumadera azitengapo gawo chifukwa palibe munthu panopa amene azitulusa zinthu kupita kunja asanatenge chilolezo chimenechocho. Koma kuti chilolezo chochokera ku bomacho achilandire, ationetsenso kalata yonena kuti anthu a kumudzi aja asayinirana bwinobwino kuti ife tipindula motere, inunso mukapanga nacho chani? Anthu aja azitha kudziwa bwinobwino kuti ichi tikugulitsachi chikupita kwakutikwakuti ndipo akagwiritsira ntchito yanji. Chifukwa munthu ukakhala kuti iweyo uli ndi uli uli ndi uthenga kudziwa chimene chinthucha chikachita umatha kutchaja bwinobwino mtengo wake koma pakali pano anthu akumuzi samadziwa amangogulisa mchimbulimbuli koma izizi zawapangisa kuti iwo aja adziwe bwino bwino kuti kodi munthu uja angathane naye bwanji akabwera komanso adziwe kuti ndi anthu ati aboma oti azitengapo gawo kutithandizira ifeyo kuti tikagulise zinthuzi moyenelera kuti tipitirize kusamala zachilengedwe zathu komanso zikathe kuwapindulira for nthawi yayitali. Nawonso mafumu akuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zikutsatidwa ndipo anthu ndiwotetezedwa kwa amalonda achinyengo. Kubwera kwa boma ine ndasangalala ngati senior gulupu Mwanda chifukwa Matandwe adali kuyenda chisawawa ndiye pamene adayenda kuchisawawa adaona kuti aa Matandwe akukhala ngati akuyenda chisawawa. akungolowerera ndiye padali komitiyi imene idasankhidwa kuyang'anira Matandwe ndiye pakali pano komitiyi ndi ine monga senior gulupu Mwanda timayendera limodzi kuti Matandwe asatani asasakaziwe muli afulamu kuti afulamu akaona zinthu kapena makala matabwa zikugwiridwa so afulamu aja ndi sukulu ndi komiti ya, ya matandwe eya akagwira afulamu Amadzeranso kwa a senior a senior kuchemera chair wa, wa ujeni wa group eya ndiye kupitanso kwa DC kukaonesa kuti izi zakatiwa kuno chitetezo kuti zisamale zinthu zisakhudidwe taona kuti pakalona zinthu iye zasinthika chifukwa anthu akuchita mantha e, ngakhale sofuna zasaka zasaka makala akuopa nanga sikuti pano zalowa m'manja mwandani mwa boma chifukwa poyamba zimakhala chisawawa padalibe munthu ngati sangagopeya ngati mmene adalankhula kuti eh, nzungu uja pobwera aja achita Matandwe kuna ah, sindiopa mfumu aliyense yayi fuka dc akafuna kuyenda kwa dc ndiye ngati mmene abwera a dc chonchi nzungu naye kuti achita mantha kuti o tsopano kuja kwatani kwasokonekera tsopano achita mantha Amene amaononganso nkhalango ija achita mantha. Amene akoma makala aja achita mantha. Amatabwa aja achita mantha. Kusonyeza kuti aa uku tsopano kuli chitetezo chokhwima. Kuli chitchingo chokwana ndithu. Pali chiyembekezo kuti ntchito za malonda a Thabalaba